cloigeann ruadhra agus cu cear le agus bean eile le cu cear back here for something ó just like over there in that corner bhí an bheirt mar a bheadh boxers m'anam the teacher got the best of her théis gurb í an gearrchaile mór fifteen years old bhí fist fight acu sin mar bhí sé againn riamh.

agus bhí certain daoine ar an mbaile is chuile dhuine a bhí á dhéanamh freisin so. there were a few people who came over at that time from Ireland like Flanagan from Sinn Féin and Mary

An inseoidh sibh dhom cé na hainmneachaí atá orthu? Cén t-ainm atá ortsa? Bairbre Bob. Ní chloisim thú. Bairbre Tara agus Nóra ormsa.
Agus cérb as sibh? As Lochán Beag.
Cá'l sé sin? Á, muise do chara 's do choimirce, Lochán Beag an áit a bhfuil Tom Sheáin.
Sea. gContae na Gaillimhe. gContae na Gaillimhe.
agus sa Lochán Beag. in Éirinn
dhá mhíle dhéag amach as Gaillimh.
Agus a gcuimríonn sibh cé chaoi a raibh sé nuair a bhí sibh óg?
Níor, bhí sé cho bocht agus nach raibh tada ag aon duine.

Cérb as í.
as Lochán Beag. S a ra, Cén rud a bhí na daoine a' déanamh an t-am sin? Cé na rudaí a bhí, cén sórt oibre a bhídís a dhéanamh, rud, raibh siad ag obair ar an tala? Bhí siad ag obair ar an tala, cur fhataí 'gus coirce 'gus. Agus bhí siad ag iascach ann.

Ní raibh aon fhocal Béarla aige ná níos measa liom.
Ach bhí an cheird sin aige. Bhí an cheird sin aige. Agus ansin cén t-ainm a bhí ar an áit a mbíodh na gliomaigh ag tíocht isteach

Chaob agus bhí, bhí siad geal, taiscthe agus ansin rinne siad na potaí dhom, potaí gliomach. Agus ní hiad na fir a dhéanfadh an obair sin?
Siad.
raibh obair freisin le déanamh ag na mná, raibh obair. B'éigean dóibh a ghabháil amach sa ngarraí agus síolta a scaradh agus aoileach agus feamainn agus.
agus na fataí a chur agus an coirce agus chuile rud a bhí acu.
Cén sórt oibre a bhí agaibh fhéin nuair a bhí sibh ann, raibh sibh ag cuidiú le muintir tí? Ní raibh muid ag cuidiú le tada ach bhí muid ag tarraingt achrainn agus ag déanamh chuile shórt mícheart.
Agus bhí an.

Abair sách crua.
Agus cliabh portáin. Tá Gerard Locke ag gáirí.
Tá sibh ag déanamh thar cionn. Smid.
Is beag an baol go mbeadh sé in ann a bheith thiar in Éirinn.
Agus bhí muid ag caint ar ball beag ar san oíche, bhíodh daoine ag tíocht isteach ag cuartaíocht. Bhíodh teacht ar cuairt agus ag inseacht bréaga. Cé na daoine a bhíodh ag cuartaíocht sa teach s'agaibhse?
Na daoine a bhí ar an mbaile, muintir Learaí.

Ah! An gcuimhníonn sibh féin ar chuid de na scéalta sin? Bhí fear fadó ann agus fadó a bhí. Sea.
Coinnigh ort. Agus ní chuimhním air go deo leo. Ach bhí, mar sin a bhídís ag tosaí. Sin an chaoi a dtosóidís an scéal. Agus cén deireadh a chuirfidís ar na scéalta?

agus níor thaitnigh sé léise sin, le Mam nuair a tháinig sí abhaile mar ní raibh aon fhoghlaim ar Mham agus déarfadh d'fhéadfainn bó a cheannacht, a déarfadh, ar an airgead sin dhá dtabharfá abhaile an t-airgead. Bhí an t-airgead gann an t-am sin. Ó, ní raibh aon airgead ann.
Ar chuala sibh aon amhráin nuair a bhí sibh beag ag an teach? Raibh aon duine go maith ar na hamhráin? Bhí sise, bhí sise thar cionn. Ní raibh mé thar cionn, go deimhin ní raibh. Raibh aon amhráin Ghaeilge ag imeacht an t-am sin? Raibh. Bhí, ní raibh aon amhrán eile ann ach Gaeilge. Ní raibh amhráin Bhéarla beag ná ann. Cé na hamhráin a bhíodh acu sa mbaile? Draighneán Donn. Raibh.

Mm-hmm. Ach bhí, caithfidh go raibh intinn, intinn mhaith. Ó, bhí intinn mhaith aige. Agus eh, maraíodh fear i mBaile Sheáin agus tóigeadh an fear seo, raibh na hamhráin aige agus chuaigh sé go, Duine ag gabháil sa bpríosún agus rinne sé amhrán nuair bhí sé sa bpríosún. Ahh. Cén t-amhrán é sin? Ahh.
Cén t-amhrán a rinne sé?
Bhéarfaidh mise sa mbaile mé. I mBaile an Doire atá mé, ar chaladh Dhún na nGall, i mo phríosúnach atá mé i ngéibheann.

nó ar chuala sibh riamh, nuair a bhí mise ag fanacht ar an taobh ó thuaidh de Chonamara, bhíodh amhráin bheaga acu, Muise is óra mhíle grá. Siar é! Muise is óra mhíle grá, nach ard é cnoc na huillinne, chac na préacháin ar a bharr.

Is tá, tá bean Mhichael Shane thar cinn ar rá 's óra mhíle grá. Nó bhfuil, bhfuil aon phíosa de dhán beag agaibh i nGaeilge? raibh aon phíosa beag Gaeilge agaibh ag do mháthair, b'fhéidir, nó bhur n-athair?

Ach raibh aon phíosa beag mar sin nuair a bhí sibh beag, raibh rud mar sin ag bhur máthair, b'fhéidir, nursery rhyme nó rud, rud eicínt mar sin? Bhí rud ar a haire seachas nursery rhyme a bheith aici. Bhí sí sa gcladach ag baint fheamainne agus bhí sí thuas ar an bportach ag gróigeadh móna agus bhí sí ag séirseáil ó mhaidin go faoithin agus ní, ní, ní raibh am aici lena gruaig a réiteach. agus bhí naonúr gasúr aici agus is muide cuid acu agus ba cheart di iad muid a chur chun báis. Bhí, bhí siad ag obair sách crua an t-am sin.
Ó, bhí siad ag obair róchrua.
Bhí.
Ach níl siad anois. Bhuel, saol eile atá ann anois. Saol eile atá ann anois. Mar tá go leor daoine ag tíocht. ar Leac an Bheag le foghlaim Gaeilge agus agus níl siad níl siad chomh bocht agus a bhí siad. Ó níl, níl. Tá, tá sé sin Bhí ann. bád breá ag Michael Shane, cheannaigh sé bád, chuaigh sé go Sasana agus rinne sé amhrán nuair a chuaigh sé go Sasana.

seanamhráin aige
agus tá go leor seanchas aige. a Stopfaidh mé é seo go fóilleach. Cén chaoi ar tháinig tú? Cén t-am a tháinig tú anall? Cén áit ar tháinig tú isteach? agus Céard a bhí ann? Céard a bhí romhat? Tháinig mé. Tháinig mé as Éirinn go Bleá Cliath ar an traein agus agus an oíche chéanna an bhean a raibh muid ag dul ag fanacht in éineacht léi deir sí go gcaithfeadh sí muid a chur ar bhád go Sasana. mar gheall ar gur an teach a deir sise bhí na Sasanaigh ag tíocht san oíche na Black and Tans na Black and Tans le mar gheall ar bhí daoine as Éirinn ann agus ní raibh sí ag dul á gcoinneáil so thug sí go dtí an bád muid ag a deich a chlog san oíche. agus chuaigh muid trasna go Holyhead ar feadh na hoíche go dtí an trí a chlog ar maidin. Agus agus chuaigh muid, ba é lá ba é Lá Fhéile Pádraig a bhí ann, 1921, agus chuaigh muid ag an Aifreann ar maidin agus chuaigh muid ar an mbád ag a trí a chlog. agus bhí muid ocht lá ar an bhfarraige agus bhí sé an-gharbh cuid de na laeantaí. An gcuimríonn tú cén t-ainm a bhí ar an mbád?
Steamship Canada.
USS Canada.
Yeah.

Ba mhaith liomsa an bád sin bheith ag imeacht fós. Raibh aon duine leat? Ó, bhí seachtar, bhí seachtar againn as an mbaile s'againne timpeall na háite. Agus ar tháinig siadsan go Port. Tháinig siad sin ar fad go Portland in éineacht liom. Tá go leor acu básaithe anois. Sílim go bhfuil siad ar fad básaithe. Ba cheart duitse a bheith básaithe freisin. Bhuel, tá mé anseo fós. An gcuimríonn tú cé hiad na daoine sin a bhí leat? Agus chonaic mé go leor daoine.

Nova Scotia, san oíche Dé hAoine agus tháinig muid anseo ar maidin Dé Sathairn agus bhí muid anseo Dé Domhnaigh ag a trí a chlog agus tháinig muid amach gan mhoill. Ní raibh examinations, ní raibh tada anseo.

agus shiúil muid anuas Commercial Street, ó ní fhaca mé a deir mé féin le mo dheirfiúr, ab é seo Meiriceá, sé a deir sí, faraor a deirimse nár fhan mé sa mbaile. Agus ní hé an chéad uair a deir mé é. Agus bhí puiteach agus cloch agus chuile shórt ann, nuair a cheap.

Pleasant Street, timpeall cupla míle b'fhéidir, agus bhí chuile fhear ann suite amuigh ar na steps, ní fhaca mise é sin ariamh cheana. Rinne mé an-iontas dhó, ní raibh aon fhear ag obair. Ní maith cigarettes seo a fháil. Agus bhí mo dhreabhar ag obair D'fhan mé ansin timpeall dhá sheachtain, cúpla seachtain, agus chuile lá théinn suas go dtí an áit a raibh mo dhreabhar agus shiúlfainn suas ann. Bhí sí timpeall 's míle amach. Tuairim 's míle. Tuairim 's míle, b'fhéidir, amach. Agus shiúlfainn suas ann. Bhuel, an Domhnach seo, chéad Domhnach a raibh mé anseo, chuaigh mé ag an Aifreann agus shiúil mé suas ann.
Ní baol ar bith gur rinne muid dearmad ar an Aifreann. Agus bhí sí ag níochán na soithí. Agus bhí fear a' tí ag caint léi.

go dtí an seomra sise agus bhain sí cuid d'éadaí dhi. Shíl mé féin go raibh sí ag dul ag cur tuilleadh uirthi, éadach eile uirthi le dhul amach ar an tsráid. Agus déarfaí, faoi dheireadh tháinig sí isteach agus gan mórán éadaigh uirthi agus d'oscail sí an leaba, agus tharraing sí anuas an shade. Cé bhfuil tú ag goil a deirimse. Tá mé ag goil a chodladh a deir sí. Tuige a deirimse an bhfuil tú ag goil a chodladh sa ló nuair a bheas tusa sa tír seo a deir sí cúpla bliain níl tú féin ag goil a, tá tú féin ag goil a chodladh freisin nuair a bheas am agat.

Dúirt ar rang ar aghaidh féin. Agus cén chaoi a ndeachaigh tú ag obair? What. Ó, chuaigh mé ag obair ina dhiaidh sin agus bhí seanbhean ann a, bhí, bhí cook as, as Corcaigh sa teach a raibh mé ann. Agus b'éigean dhom cupa hata beag a chur ar mo chloigeann ar maidin.

Ní raibh siad in ann a gcuid oibre féin a dhéanamh. Agus ní bhfaighfeá ach cúpla dollar sa tseachtain.
Fuair mé eight dollars sa tseachtain. Agus mo dhóthain le n-ithe, má, má, má fhéadann tú é sin a rá leis. Ní san aon fhocs, ní san tada. Bhí, bhí consairtín ann le chuile rud a bhí acu.

Cén sórt oibre a bhí acu?
Bhí mé ag déanamh waiteáil ar an mbord agus déanamh leapacha agus tabhairt aire don doras dá dtiocfadh duine ag an doras iad a ligean isteach, rudaí mar sin. Cé na daoine a raibh tú ag obair dóibh? Ó,

Tá an eochair a bhí a'm le theacht isteach a deir é, i gcóta eile. Tuige? Agus deir é, b'éigean dom a thíocht ar m'ais, a deir é, mar gheall ar ní raibh aon aon chathaoir sa teach an phobail a bhféadfainn suí ann. Agus tuige a deirimse nach ndeachaigh tú ar do chuid glúine. Agus thosaigh sé ag gáirí agus ag gáirí agus ag gáirí agus chuile uair a bhreathnódh sé orm thosódh sé ag gáirí. Ní thiocfadh mise ar mo ghlúine le haghaidh dhuine ar bith. Ach chuala mé go leor áiteachaí ní raibh na daoine chomh deas sin. Bhí cuid acu, na cailíní, ag obair do dhaoine nach raibh Nach raibh go deas. Nach raibh go deas.
Bhí siad go han-deas liomsa. Ach in áiteachaí bhí am crua ag na cailíní. Chuile dhuine dhá raibh mé ag obair riamh acu, bhí siad thar cinn. Ach ar chuala sibh scéalta mar sin ó na cailíní eile? Chuala. Go raibh cuid acu sách crua nó? Bhí siad crua agus bhí siad, bhí tú i do slave. Yeah.

Nach iomaí cor sa saol. Is iomaí Tá tú ag breathnú go hálainn, bail ó Dhia ort. Ó, nach bhfuil fhios a'm. Cén chaoi a bhfuil tú? Tá mé mar tá mé 's níl mé gan locht. Nuair a tháinig mise anall anseo tháinig mé tigh mo dheirfiúr Máire amuigh i Falmouth Foreside agus bhí sí pósta ag fear as Maigh Cuilinn agus bhí sé ina cheannfort ar, ar stábla a raibh capaill aige agus bhí sé ag tabhairt aire do na capaill agus chuaigh sé anonn go hÉirinn agus cheannaigh sé capaill. Irish Hunters, agus théinn amach, théinn amach in éineacht leis ag marcaíocht ar na capaill agus bhí an-time ann. Cé raibh sé sin?
Cén áit? Amuigh i Falmouth. Tuairim is chúig, chúig mhíle as seo agus bhí, bhí, bhí sé thar cionn an fear sin, bhí sé thar cionn agus théadh muid ag marcaíocht ar na capaill chuile lá agus théadh muid thart sna sna sléibhte agus thagadh muid abhaile agus. Thagadh a lán ar cuairt on Sunday thagadh na gearrchailiú a tháinig as Éirinn, thagaidís ann a lán cailíní a bhíodh ag obair sna tithe timpeall na háite sin. agus bhíodh tae acu agus cáca na hÉireann agus á bhíodh, bhíodh good time acu agus ansin chuaigh mé ag obair,

Sea, around the clock, almost, agus ansin chaithfidís, ringeálaidís an bell nuair a bhí siad do m'iarraidh. Deirimse leat mara ndéanainn aon eascainí riamh go rinne mise eascainí orthu.

Céard é sin? Agus b'éigean dom a Céard a bhí mé a dhéanamh anyways? Rinne mé chaithinn an bord a shocrú agus bhí an oiread graithe ag aon duine amháin agus a dhéanfadh seachtar. agus bhí siad ní fhéadfainnse breathnú cam orthu agus aon oíche amháin thosaigh an telephone ag ringeáil agus le haghaidh an mhac a agus chuaigh mé isteach agus dúirt mé leis telephone a deirimse is for you.

Agus cén madadh? Buddy. Sin é an t-ainm a bhí ar an mac. Nach ainm deas é ainm madadh? Ní fhaca mé in aon chor riamh nár chaith siad amach mé ar an tsráid. Agus b'éigean dom na rugannaí, rug mar seo, a thabhairt amach agus é a scuabadh agus é a thabhairt isteach arís agus deirimse leat go raibh, go raibh mé láidir agus ansin b'éigean an dinnéar a fháilt agus an suipéar agus ag waiteáil ar an mbord agus ag waiteáil ar na daoine agus deirimse leat go rinne mise tuilleadh eascainí orthu. Anois gabh faoin airgead. Ó, bhí an t-airgead caite chuile áit sa teach. go bhfeicfidís i gcoitinne.
An raibh tú ag obair chuile lá den tseachtain? Bhí mé ag obair chuile lá den tseachtain ach Déardaoin tar éis lunch bheadh Déardaoin off a'm, cúpla uair, sin an méid. Céard a dhéantá Déardaoin? An dtéiteá amach? Téinn anonn tigh mo dhriofúr Agus théadh muid isteach sa go Portland agus cheannaíodh muid na rudaí a bhí teastáil uainn agus ní íocfadh sí mé mara n-iarrfainn uirthi agus dúirt sí dúirt mo dhriofúr liom, deirimse nach mba ceart dom é sin a dhéanamh

Agus, agus, ba chuma leo céard a dhéanfaidís, ach dhéanfaidís an obair.
Ó. Bíonn scéalta mar sin acu faoi na, na cailíní nó na, na fir a tháinig anall agus gan aon, gan aon Bhéarla acu. An gcuimhníonn sibh ar aon joke mar sin nó aon scéal beag?
Ar, ar aon, ní raibh aon Bhéarla ag Máirtín Beag.

Ar chuala sibh aon Ghaeilge nuair a tháinig sibh anseo, go Portland? Ar chuala sibh mórán Gaeilge? Chuala muid go leor Gaeilge, níor chuala muid aon cheo ach Gaeilge because bhí daoine anseo as Conamara agus bhí daoine anseo as an áit sin agus ní raibh aon fhocal Béarla acu ach bhí siad ag labhairt Gaeilge i gcónaí.
Agus nuair a bhíodh lá a'ainn dhúinn féin théadh muid, théadh muid go dtí na tithe eile siúd, bhíodh daoine ann as an mbaile, bhíodh suipéar a'ainn ann 's bhíodh muid ag caint 's ag ól linn 's damhsa, an-time a'ainn ann.

Twenty yeah. Bhí mise anseo nineteen twenty one. Oh. Bhí sí anseo sílim seacht mbliana sula dtháinig mise ann. Agus rinne sí an t-amhrán sin. Chuir sí síos go Great Diamond Island in éineacht le na daoine. Bhí cottage acub ann, a raibh sí ag obair dhóib agus.

a agus chuaigh sé ar an Achréidh, má tá sé ceart, tá mé ag rá. Tá a fhios aige. a bhí rud eicínt, bhí, bhí caint eicínt aige lena mhuintir nár thaitnigh leis, I guess, agus d'imigh leis ar an Achréidh. Agus deartha é, an claí dá mhíle atá marab é déanta.

mar bhíonn smál orm. Mar bhíonn smál orm i dtús mo shaoil. Agus bhéarfainn mo mhallacht go aon mhac máthar a thiúrfadh an seársa go brách arís gan beagán airgid a bheith 'na lámha agus bheadh roimhe fáilte as gach uile thaobh. Táim sa mbaile seo ar chúl an ardáin ag gol go cráite agus ag déanamh bróin Níl teach mo charad agam i gceann na sráide agus níl mo ghrá geal in aice liom. Tháinig mé isteach Tí Chadhain an lá siúd ar chúl an ardáin i gClainn Dá Mhíl ag iarraidh aimsire nó scair páí agus fuair mé warning amach aríst. Chuaigh mé trasna go Baile an Teampaill,

Tháinig mé isteach aici agus ba gleoite an áit é. Chuir sí orm fáilte agus shuigh mé síos. An dtiocfá liomsa, a deir sí, scair páí ag cur díon ar stácaí nó ag baint fhataí. Thiocfainn leatsa scair páí ag cur díon ar stácaí agus ag baint fhataí agus go mb'fhearr liom bliain agat i mBaile an Teampaill ná aon lá amháin a chaitheamh i gClainn Dá Mhíl.

faoi mhór-iníon Locháin. Agus an é a rinne é?
Sé a rinne é, sé a rinne é. Sé, rinne sé go leor amhráin. Agus nuair a maraíodh mo dheaide, maraíodh naonbhar acu.

Agus chuaidh sé taobh thiar de chloch agus ní raibh an chloch chomh mór leis an television agus fuair na píosaí de na clocha buaileadh sa mbaithis air iad agus bhí fuil ag tíocht anuas ar a éadan ach rinne sé go maith agus a thíocht as.